Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Polisi isowetsa ndalama zokwana 22 billion kwacha malingana ndi kauniuni wa zachuma cha boma wa mchaka cha 2021 womwe unachitidwa ndi nthambi ya boma Yoona za kauniunizi mdziko muno ya National Audit Office, nao, waulula kuti nthambi ya polisi inasokoneza ndalama zokwana 22 billion kwacha pa kagulidwe ka katundu. Potsatira lipoti lomwe latuluka kuchoka ku ofesiyi, nthambi ya polisi mdziko muno ikuposa nthambi zonse. za boma m'dziko muno posokoneza ndalamazi kaamba kosasata njira ndi malamulo a kagulidwe katundu m'boma ndi kagulitsidwe ka katunduyo ngati watha nthawi yake. Kaamba ka kukanika kutsata ndondomeko za kagulidwe ka katunduyo, akuluakulu akupolisiko anakagula katundu wa ndalama zoterezi zomwe ndi zolakwika kwambiri. Malingana ndi malamulo akagulidwe ka katundu m'bomamo, izi ndi zolakwika ndipo sanasate section 39 ya Public Procurement and Disposal of Public Assets ya chaka cha 2017 yomwe imanena kuti kagulidwe kalikonse kakatundu kuboma kakuyenera kakonzekeredwe pochita mapulani woyenera ndi cholinga chakuti katundu wogulidwayo adzakhale wabwino kwambiri komanso woyenera ndipo izi ndi zimene zinapangisa kugula katundu wa ndalama zoterezi womwe wambiri siwoyenera dziko lino Kauniuniyu waululanso kuti nthambi ya polisiyi yapezedwanso kuti siyinasate ndondomeko zoyenera kamba kogula mankhwala akuchipatala kuchoka ku ma pharmacy angapo mdziko muno ndi ndalama zokwana 146,983,474 kwacha komanso ma food rations kuchoka ku Sana cash and carry pa mtengo wa ndalama zokwana

78.2 million kwacha koma sanabwere ku maofesi awo katunduyu ndi zipangizo zomangira zomwe zili pansi pa project yotchedwa development funding 2 ndipo katunduyu amene athandizire kukonzanso nyumba za polisi ndi maofesi ena kumachita kuti nyumbazi zinaonongeka kwambiri nthambi zina zaboma zomwe zasakaza ndalama posasata ndondomeko ya kagulidwe ka katundu mubomamo ndi unduna wa zamaphunziro ndipo kumeneko ndalama zokwana 529.3 million kwacha sizinayendetsedwe bwino kutsatira pamenepa nyumba ya malamulo sinayendetse bwino ndalama zokwana 389 million kwacha ndipo unduna wa zachuma ndi mapulani achitukuko ndi wachinayi pa mndandandawo kamba kakuti kumeneko kunasakazidwa ndalama zina zokwana 80 million kwacha poyankhulapo pa nkhani yokhuza lipoti a peter kalaya womwe ndi wofalitsa nkhani za polisi mdziko muno anakana kuyankhulapo ponena kuti angolipeza kumene lipotilo ndipo akaliwerenge kaye mwatsatanetsatane nthambi yawo iwowa itulutsa lipoti lawo nkufotokoza mbali yawo ngati apolisi a mark botomani womwe ndi wapampando wa komiti yoona zachuma ku nyumba ya malamulo ya public accounts committee pac anati nthambi zonse zomwe zatchulidwa kuti zinasakaza ndalama za nkhaninkhani mlipoti lomwe latulukali ziyitanidwe ku nyumbayi kuti zikayankhe mafunso okhuza kusakaza kwa ndalamaku pakadali pano akuti komiti yawo yalandira malipoti onse amene nthambi za boma zayendetsera chuma chawo ndipo nawo iwowa akuunguzaunguza malipotiwo